You're with me, Emmanuel Chiwoche, and my colleague. I'm Patrick Popa.
Mwadzuka bwanji chimwene?
Ndadzuka kaya Emmanuel. Ayi, ifenso ndithu uh, tadzuka bwino. Mukuoneka achimwemwe kwambiri. Ife ife ngachimwemwe. Mhm. Chifukwa zinthu mm. zinthu zikuyenda bwino. Ndikanena kuti zikuyenda bwino ndifuna kuyamba kukamba ku nkhani ya masewera eh? mutanthauza chani kuti kumasewera
eh, anthu mumasokosera kwambiri mm, masapota a Man City so izo achita A Man City- an- a- a- a- anyamata a Man City ndani kodi iwinisa masewera Man City Mudzi ku- kunoko kuno kuluntha kuno tili ndi inu eh, anzanga mumasapota man city tili ndi ahento eh, mumasapota man city nthawi inanso kalista safuna kuoneka kuti kodi amasapotera timu yake itiyo koma eh, nthawi ina umaona wavala jezi imene ine sindiidziwitsitsa kumbali yake koma eh, ah, zinthu zikuyenda ndithu yeah of course um, yeah ndi mmene zimakhalira Ndi mmene zimakhalira. um, mpira it's win or lose, Or lose, yes. yeah, I think Yeah. um, yeah, ndi mmene zimakhalira Uh, kungobwereza ndithu kuti ayi tikulandirani mpulogalamu ya ndithu uh, ya press review nthawi imene uh, timakhala pansi ndithu kuona kuti nyuzipepala mdziko muno zalembanji nde lero ndithu kumakhala lolemba uh, pa 19 may 2025 uh, ine ndili ndi uh, nyuzipepala ija ya the daily times pamene mnzangayu ali ndi nyuzipepala ija ndithu ya the nation nde uh, ndithu ndi mmene timachitira nthawi ndi nthawi kuona kuti kodi kunjaku kwagwanji komanso ndi nkhani ziti zimene zikusokosera kuno ku Malawi osaiwalanso ndithu kunja kwa dziko lino yes mwina you can start with the nation as um, uh, the front page kuti kodi front page uh, mwina ya the nation uh, ikuti chani ndisanabwere uh, uh, ya the daily times

have shown. So um, nkhaniyi ikunena kuti akuti amalawi okwana 6.7 million Yeah. akuyembeke amene ali paumphawi eh? akuyembekezera kuti by uh, chaka cha 2043 akuti udzakhala umphawiyo utachepetsedwa utachepetsedwa kapena utatha? Ayi, osati utatha koma utachepetsedwa. Komano do you see Malawi maybe uh, to progress uh, 2043 kuti at least uh, mwina ndithu pazakhalabe kuti at least mwina umphawi wachepa chifukwa panopa amalawi ambiri Yes. tisaname pano kuli madera ena onena kuti ndovuta ukafikako ndiwovuta mwina No, no, or no, even okay, ah, access ya zinthu No, zosiyanasiyana ndima- ndimafuna tinene chonchi musamanene kuti kuli madera ena koma ndimafuna munene kuti eh, ku malawi kunoko tili patali kwambiri mu zinthu zambiri ine ndimafuna chitsanzo chokha inu mumamudziwa patience namadingo mudziwa kuti amafuna ankafuna kuthandiza maambulance ena ake kuti akhonzedwe nde yeah. adasintha yeah. kunena kuti amanga sukulu yeah. athandiza sukulu ina yake mm. mukaona iniyo sukulu imene ijayo mm. mm. i was following nkhani imeneyi ndi interest mm. sukulu imene akathandiza Namadingo mm. mm. sindimayembekeza kuti nthawi ngati inoyo kumalawi kunoko kungamakhale ana mm. amene ena akuphunzira pasi pa mtengo mm. mm. kungamakhale ana amene akumati akupita ku sukulu koma kumene akuka- pamene akukaphunzirirapo moyo wawo akukawuyika pachiswe eh? actually i- umadabwa kuti pena eti boma limaononga ndalama mwina zinthu zosayenera kukaononga ndalama zochuluka yeti anthu ena ake akuvutika so mukakamba kunena kuti akunena kuti pofika chaka umphawiwo akuyembekeza kuti udzachoka pa, pa 87 percent kufika pa 47 eh, kusonyeza kuti 2043 2043 so mukamakamba kuti kodi mukuona tingadzakwanitse ine ndinena kuti kaya mwina koma nzokayikitsa nzokayikitsa yes chabwino uh, uh, tione kuti kodi uh, newspaper ya the daily times yalemba zotani uh, in terms of um, uh, the front page

Uh, zipani zina ndithu yes. uh, sizikugwirizana ndi uh, njira yamakono imene ndithu mwina uh, dziko la Malawi likufuna kugwiritsa ntchito uh, njirayi akumayitchula kuti uh, smartmatic yes. imene ndithu yayi akhale kuti akugwiritsa ntchito pamene dziko lino uh, likupita ndithu kuchisankho pa 16 yes. uh, September uh, 2025 taonapo ndithu zipani zosiyanasiyana uh, the likes of DPP and other parties akudana nayo njira imeneyi komano um, taona kuti ma expert nawonso abweranso akuti uh, they support the technology audit kodi izi zikutanthauza chani mwina uh, just analyze uh, a, a little bit in terms of uh, pamene tikupita tikuyamba nsoliya ndithu uh, bungwe la MEC likhalebe likupereka ndithu danga kwa zipani zosiyanasiyana kuti ayi nthawi yotsegulira kampeni yakwana mwezi wa julayi tili pati uh, pankhani ngati imeneyi Ah, ndimafuna ndinene chonchi kunena kuti ah, tili mu nthawi imene inu mudzimva zinthu zimene tidzidabwanso zina zikamachitika Ah, chisankho aliyense akudziwa kuti kubwera chisankho Yeah. and for the elections to be uh, fair and uh, kuti zidzayende bwino pakuyenera kukhala transparency Yeah. now uh, mukamamva anthu akudandaula kunena kuti ah, system imeneyi isadzagwiritsidwe ntchito isatani ndimafuna kuti zinthuzi tizione mbali zonse zonse panopa we are living nthawi ya technology yeah. yeah? we are not suppose inu mmene amachitira so meaning you, you, you are supporting this system dikirani yes i'm supporting it but then ndimafuna mundimve mm-hmm. what i'm trying to say mm-hmm. i'm supporting this system mm-hmm. panopa tili mu nthawi ya inu ya technology eh? Tikugwi- kugwiritsa ntchito zinthu zinthu zamakono mm? gone are the days amene m'maofesi umu anthu amalembera cholembera nkumasunga zinthu m'mafailo pano kuli makompyuta eh? inde mafailo amatha kugwira ntchito koma osati mwina mmene timagwiritsira ntchito kale now ndimafuna kunena chonchi iyi ndi njira yabwino yamakono eh? advanced koma kuopa kuti pasakhale kukayikirana kutani Yeah. Bwanji ngati kuli kufuna kukapanga audit yeah mu system umo kuona kuti kodi muli zotani muli chani transparency ikhalepo Ikhalepo. kusakhale, kusakhale kukanizana
Should we say kuti mwina uh, uh, the, the, the, the, the uh, si- smartmatic and the manual zizayendere limodzi or you should just okay Mm, ndikukhulupirira kuti mwina zitatero mm, zinatero, eh? yes

Kuti at least uh, dziko la Malawi anthu aponye chisankho.
yes um, chiphaso nchofunika kwambiri inu mukaona sikugwira ntchito pa chisankho pokha mmalo ambiri tikachita tikamapanga zinthu timafunsidwa zimenezi Banki ku banki eh, zinthu zambirimbiri eh, mu- even kuntchito kumene. yes timafunsidwa eh, zimenezi eh. so ndi zinthu zoti ti- ngati dziko yes i think that's, that's the way to go koma ndimafuna kunena kuti akamapanga exercise imene tatiyeni munthu asapezeke kuti mukumpangira id koma adikira chaka kwa chaka adikira 7 months adikira id kuti ituluke ayi ayi yeah so this is good well done nrb koma make sure your delivering ma services bwino bwino moyenelera osati mpakana munthu eh, form ija nkuyiwala kuti kumatha form kumakuthera mmanja imathimbirira imathimbirira Mm, eh. fika pothimbirira yes so Uh, to proceed mimi mwina ukhoza kuona kuti yes uh, pali nkhani apa kuti ministry dangles carrots to kabaza operators uh, nkhani yake uh, uh, unduna eh, wa zamayendedwe umenewu eh, transport and uh, public works uh, unakumana ndi awa awoyendetsa kabaza dzana lapitali eh, amenewa anduna za uh, the transport amenewa uh, a stephen a deputy minister a stephen uh, malondera eh, anakumana ndi akabaza amenewa of which akunena kuti boma mm, akuti lapeza kampani ina limene litagule ma helmet ndikuwathandizira akabaza chifukwa kuti ambiri amapanga operate ma business awo opanda ma helmet amenewa, zipewa, of which ngozi zachuluka. So anakumana anthu amenewa kunena kuti kodi angapange bwanji ndiye agwirizana kuti okay I think achite zimenezi ndithu I think ayambire ku- kumeneku kuno kuno ku capital ku- mu mzinda wa lilongwe so i think this is, this is the way to go Yeah. Ah, komano ndimafuna kunena kuti ngakhale zili choncho ataonetsetsanso kuti anyamatawa akabaza ali nzowayenereza zonse Yeah. kuti adziyenda pansewu yeah my, Because- po- my point was so uh, ukapita- on the same ukapita ku kamuzu central hospital Yeah. uka ward ya yawo imene adachita kuwakonzera akabaza that's when you see kuti kodi awo akamanena kuti anjingawa samayenda bwino chifukwa hey a lot is happening manze A lot is happening. I think um, uh, this is just a, a wake up call mwina uh, kubungwe limene limene uh, limayang'anira ndithu akabaza kuti at least um, uh, tinaonapo mbuyomu i remember mbuyomu mtawuni mu munali ndithu achitetezo ena ake amene uh, amavala ma reflector awo akamaona kuti mwina wakabaza uja alibe helmet amamuyimitsa umakhala mlandu koma panopa i think uh, pali kulekelera kwina kumene uh, kunachitika nde uh, ndikupempha ndithu bungwe limeneli la akabaza kuti chonde tionetsetse kuti akabaza athu uh, mwina sitipanga akabaza mwina njinga athu timangoigwiritsa ntchito uh, muzina ndi zina chonde ndithu tionetsetse kuti kuvala helmet ija komanso uh, all the uh, amakhomera njingatu Yes. mm, kukhomera kuja nkofunikira e chifukwa zimathandiza ndithu pa zinthu zina zimene ah, zimabwera ndithu ah, pa ngozi zosiyanasiyana Kwambiri. zimene zikuchitika ndithu Yes. mdziko muno Yeah, what do you have?
Um, I have a story which reads uh, Cadecom supports Zomba disaster survivors and um, the Catholic Development Commission in Malawi Cadecom on Friday uh, delivered a psychosocial support to village uh, to group village head Mago, Magolis area

affecting the devastating impacts of the cyclone in the district of Chikwawa, Mulanje yes. and Phalombe. Uh, bungwe limene ndithu yayi yes. kwachitika ngoziko limakhala Lim, limathamanga limapita kumene kukapereka chithandizo kukathandiza anthu yes mm, and you can see kuti apereka launch yawo ndandama zambiri kwabasi 550 million kwacha Yeah. Eh? Imagine relief That is, initiative.
that is, that is, that is nkhani ina yabwino ndiye ndimafuna ndinene choncho izozo izo zikathandiza anthu ovutika Yeah. ena asapezeke asololapo Amasolola? adyapo Ama- amasolola ena? Ah, ah. ku malawi ah, mutha kupeza zoti mudabwa kuti katunduyo akuti izizi ndi zokagawa koma kumpeza wina akutenga akagulitsa Eh, ayi ayi

dziko la malawi tingovomereza ya zinthu zizoyenda zinthu bwana sizili bwino in terms ndi za imf izi chani zikuonekabe ngati we, we got a long way to go and um, I Kwambiri. think, uh, tiona kuti kumene uh, zinthu zimene Tizani zikhale- ngati dziko, but- zikuyenda but- motani. but- komano uh, the thing is onena kuti izizi uh, zisatisokoneze ndithu muzochitika zathu

olimbika so let us work hard eh? Exactly, exactly.
we work hard Yeah. ambuye onse amaona kuti "Ah, Yeah. mwana wangayo auyambira apa Yeah. ineyo ntankankha motero Exactly. ndithu Um, tioneponso apa um, akuti mm, uh, Predo's trial set for June 12. Delilongwe Principal Residence Magistrate Court has set June 12, 2025

Nkhaniyi ndithu iyayi yasokosera kwambiri Yeah. ah, before ah, ah, ah, kanema wa- watsopano uja Yes. and uh, bwalo la khoti pakali pano ndithu labwera poyera kuti ayi um, ayika ndithu uh, tsiku limeneli kuti ndi pa 12 june kuti ndi tsiku limene adzakhale ndithu akupereka chigamulo ah, chokhudza ndithu pa nkhani imeneyi kuti phwedo amachita zinthu zosakhala- zosakhala bwino ndi munthu wachichepere Yes. zimene ndithu zikufunikirabe ah, kuti mm, mwina nkhani imeneyi ukuona kuti ikutha bwanji chifukwa zikuoneka ngati kuti mwina pali ah, kokana kokana pali Yes. a boma Ah. ndi maloya amene akuimira phwedo I- i- ineyo poti zinthuzo zili ku court ndimafuna ndinene kuti Let us wait and see tione kuti zidzatuluka bwanji kumeneko kuopa kunenapo zabodza akuti zaunzika zituluke Mm, Eh. zaunzika zituluke Zaunzika Mm, zituluke. examination ids atulukenso Eh. Mm, umboni kuti kuti ah, is it a minor or it's not a minor ya so ineyo ndikuona tikunena kuti tiyeni titani tidikire yes eh. mm.
Chabwino, maybe you have yeah ndili ku arts and culture uh, entertainment entertainment Exactly. ndifuna nditenge nkhani imene mwina amalawi ambiri situ ah, si kwambiri sizi- sitizitenga ngati ndi entertainment is it an entertainment or sports no okay ndi entertainment aone ndi entertainment iwene ndi entertainment Ah, mdziko muno tili ndi mmalawi wina Eh. amene amadziwika ndi dzina lonena kuti spana eh, koma dzina lake lenileni iyeyu ah, ndi awali eh, amakhala ameneyu ali mdziko la south africa now mnyamata ameneyu ndikakuuza kuti m'bale wanga amadinda chakudya amadya chakudya modabwitsa okay Ah, chakudya chomwechi chi- Ch- si- si mm. chakudya chimene wachidzali nde mnyamata ameneyu amadya modabwitsa mmene ndanenera nde ku nigeria kulinso mnyamata wina wotchedwa bama amadyanso naye mo- molapitsa nde anyamata amenewa adakhala akutchalenjana kunena kuti ah, ineyo nditha kudya kukuposa iweyo so adakumana ulendo woyamba game idathera draw nde weekend anakumananso Nde siukhala mpikisano wokuti ngongochita kuti angodya pamakhala ndalama ngati umene anakumana weekend yi ndekuti panali 5000 rands imene ili 1 million Malawi kwacha so wakunoyu ndi amene wapambana wadinda mitanda 13 pa 1 minute. Kudinda. ndi mazira ake ndi tray ya mazira eh, eh, pa- pa- pa- mukhala panali pa- pa- pa- zakudya zosiyanasiyana nyamata amadya uyu Amadya. wadya Wadya kwambiri. nsima mitanda 13 pa, pa, pa 1 minute nde ndikukuuza kuti amangogwira kuti angoluma kamodzi eti akamadzapanga kachiwiri wameza yonse

eya guy mm.
nyamata uh, ndiyamike mm, mm, mm. muli luso muli luso I've, I've watched uh, mavidiyo ake yeah. uh, komanso mm, mm, mm, mm. ndi nyimbo zimene ndinganene kuti dzulo yeah. even lero mammawa yeah, yeah. ndikumvera nawo nyimbo zimenezi yeah. yeah so mm. i mm. wishing him all the best all the, and yeah, exactly a Malawi tikamuona munthu ngati ameneyu akuchita zabwino let's support. I remember this guy uh, amandipatsa chidwi kwambiri cause um, akuyamba kumene kuimba mm, I was working somewhere Yes. and this guy uh, anabwera ndi azake aja um, the likes of um, Chismo Chismo, yes. Freda anabwera ndithu Yeah. ali- ali timafera ndithu timafera

Crystal Palace win FA Cup and uh, wait for a major so, draw. Umva bwanji uwerenga nkhani imene ikukamba kuti mm. inuyo mwaluza. Okay.
Wait a minute. Crystal Palace won the first major trophy in the club's history

Thomas Muller wapereka ndithu uh, tinene kuti akuchoka ku timu imene ndithu Kutsanzika. ya Bayern Munich pamene waithandiza timu ndithu kutenga uh, chikho cha- cha Bundesliga and um, uh, Vincent Kompany and um, in terms of ma records um, uh, Thomas Muller watenga ndithu chikho cha uh, Bundesliga kokwana ka 13

A Malawi izi ndi zina mwa nkhani zimene tinali nazo tsiku la lero mu program imeneyi ya press review. Kumbukirani kuti ife timangosanthulapo zina mwa nkhani zimene anzathu amene amasindikiza ma nyuzipepala alemba tsiku la lero. Inu kuti mupeze zambiri mu nyuzipepala mmenemu mumakhala ma vacancy, mumakhala ma advertisement a ma business, mumakhala zambiri. Mutha kuipeza nyuzipepala ya The Nation pa mtengo wa K2500 komanso ya The Daily Times,
3000 kwacha mongokumbutsananso kuti program imeneyi ndithu imatifika from monday to friday from 9am till 25 after 9 pompa ndithu pa luntha television ndipo tsiku la lero munali ndi ine emmanuel chiwotcha komanso mzangayo patrick pupa mwakoma nonse pitirizani kuonera luntha tv